Chigawo cha madzulo ano tabweranso ndi nkhani ina yachisoni makamaka ndiye kuti muzionano mu zithunzi zimene zizikuoneka pa skrini panupo kunena kuti tu magalimoto tikuphwanyika osati masewera tsopano sanali magalimoto okhawo kwapezeka zonena kuti taluzanso ndiye kuti miyoyo ya anthu angapo makamaka tu kumeneku ndikutino zinakhala motani Kunali cha kumamawa komweko kumenekutu makamaka mu msewu wa Limbe-Zomba. Eya, kumeneko kumathamangatu ndekuti makamaka magalimoto awiri. Kunali galimoto ya minibus ya Mazda Bongo minibus, registration number yake nde ndi KK 6184. Ndipotu imeneyi imachoka ku Njuli kumalowera cha ku Chiradzulu turn off ndekuti itanyamulatu ma passenger amakwana 18, anthu okwana 18 ndithudi mu minibus imeneyi. Kuzabwera ndekutitu side inayo kumachoka ndekutitu Mazda Demio Saloon, imeneyitu registration number yake nde ndikukhala KK 8371 ndipotu amenewa amapita ndekutino opposite direction kumene kumachokera minibus ija. Nde chomwe chinachitika chinali chonena kuti patsogolo pa minibus imeneyi panali ndekutino lorry ndipo a minibus wa amafuna ayipange overtake lorry imeneyo, cholinga chonena kuti ayende mwachangu akafike mwachangu ndi anthu amene ananyamula kuchoka ku njuli uko mumaziwa kale ma minibus akathamange akufuna akokele ndalama basitu tikafike destination mwachangu nde tipange overtake mmaziwa pamene amayendera ma guy amenewa nthawi zina zake basitu kungomenya ndekuti overtake imene ija samadziwa kutsogoloko kukubwera ndekutitu Mazda Demio yomwe timaikamba ija ka saloon kameneko basitu akangofikira ndekuti kuombana kuphwanyana pamenepo nde mmaziwabe ngati galimoto ikupanga overtake siimene ipange overtake pa speed yake yochepa chifukwa amadziwa zoti no talowa mumsewu omwe siwathu talowa ndekuti mu lane yomwenso iyi siyathu ndi lane ya eni ake nde basitu umayenera muyende mothamanga nde ndi speed ndi speed kulephera kupanga control akaombana nde kuti ndi ah, Mazda Demio imeneyo mpaka natu kunyenyeka ngati mmene tikuonera muzithunzi mmenemomu nano chomwe chachitikano pa makazhotezi tapezeka zonena kuti taluzapono tsopano anthu awiri Driver wa Mazda Demio imeneyo komanso passenger mmodzi wa Mazda Demio imeneyo chifukwa ka Mazda Demioko ndizoti kananyamula ndekuti ma passenger okwana 5. Passenger mmodzi ndi driver apezeka zonena kuti atisiya kubwera ndekutitu anthu ena omakwana 21 tikaphatikiza ponsepo amenewotu ndizonena kutinotu apanga sustain different degrees of injuries eti ndithu avulala makavula kavulalidwe kosiyana siyana ena kuvulala kwambiri ena mwina bola nkoni ena kukandika kandika komano tingakambe zonena kuti taluzapo anthu awiri amenewa ndi zoti ata atapanga a- a- ngozi itachitika anthu anawatenga kuthamanga nawo ku chipatala cha

So uh, amene mmatsatira ndekuti uh, Justin Tech Malawi muona zonena kuti no mama wawo ndimaulutsanso nkhani kumeneko yokhudzana ndiye kutitu ndi ngozi ina yomwe yachitika dzulo kunena kuti no ku Monkey Bay anthu oyendetsa ndiye kuti njinga za moto aombana kumeneko mpaka na mmodzi waluzapo moyo kubweranso ndiye kuti notu cha ku Dedza Ntcheu makamaka cha pa ku Masasa kumenekoko E, kumeneko kwapezeka zonena kutisotu taluzako anthu ena okwana 4 nawonso anali pa njinga ya moto ataombedwanso ndi galimoto ina ndithu prado ya bomanso ngati iyo ayi zosayendatu olo ndi pang'ono pomwe so everyday zikuoneka ngati zomwe zikuchitika ndi zimenezi mwina tikambenso mobwereza apa kunena kuti ma overtake awa ndi amene akupezeka zonena kuti anthu akulu, akuluza nawo moyo tikuti tchoketchoketu anayenda wapansi mpaka nukafika ku Mulanje amatero eti nyimbo ija amaona kuchedwa eh? mapeto ake ndi ngozi kodi inuyo simungangolola mudikire bwinobwino kapena mupange check bwinobwino zama overtake izi eti sitingazipewe Muthamangira kuti ngati muli a ma minibus? Mmakhala mwanyamula miyoyo ya anthu ochuluka zedi. Anthu amenewo ali ndi abale awo amene amayang'anira pa iwowo, ali ndi maudindo osiyanasiyana. Ngati uli driver ndiye kutitu wa, wa, wasiyidwa ndi, ndi chani, ndi, ndi udindo wa, waukulu kwambiri. Taonani apa mwapezeka zonena kuti mwapa, mwapangisa zoti anthu aluzepo miyoyo apo chifukwa ndiye kuti chofuna kuthamanga. Inde ndalamayo ili paminga we understand komano kodi inu simungadekhe? Moyo wanuwonsotu mukumauyika pa chiopsezo. Mukumauyika pa chiopsezo ngati mukuyenda mosasamala. Sitingapitirize chonchi every day tizikhala tikumaulutsa nkhani zonena kuti yayi ngozi ngozi amafuna kupanga overtake anthu akuti akuti amwalirapo. Sikugwiratu imeneyi. Sopano izizi ndi zingozi zonena kuti zinakatha kupewedwa koma ayi ndithu kuyendesa mosasamala what is happening guys take care makamaka inuyo ma driver please please yesetsani kunena kuti muziyendesa moyenelera motsata malamulo kutino muteteze aliyense amene ali pa nseu kaya amene ali mu galimoto yanuyo moyo wanuwo ngakhalenso amene sali mu galimoto yanuyo muwateteze kuti aliyense akathe kufika kumene akupita ndi kuti ali safe ali wa bwinobwino akuti.